kuti zambiri the majority more than majority distinction in fact zimene amakamba a president ndi zoona anthu akuziona pakira sadakambe zinthu zam'mwamba zoti zili kumwamba ku ozoni kapena zili kuwina kwake it's right here wherefore kuti imeneyi ndi competence chabwino a president speech ya sona imanena kuti tichite contribute the whole government system ineyo kunoko ntalandira ndalama za boma zakuti zakuti tapanga chakuti ndipo izi chili pa level yakuti level ikhale yoona what i see is that eh, those people amene amapereka information ya status ya nyumba za security for example yes yes m'momoti anene kuti ndalama zinabwera contractor ali pa ground ayamba pompano omanga iwo akuti tinamaliza manyumba 90 it means anangokhala mu office kuzitengera chibwana zinthu mu information about verify sipanga verify wina ongolemba malemba ataledzera kachani zosadziwika kutumiza ku office kukatumizira bwana kuti bwana anene ku mtundu wa amalawi head of state head of state kumeneko ndi kulakwa and kwina kulikonse pantchito pena paliponse munthu ukaonetsa kuti iwe iwe uli incompetent because this is called incompetence where you don't check things and report correctly it's incompetence it's against zimene umayenera uchita ngati iweyo pa ntchito yako you are supposed to report ntchito iliyonse ananakeve you report

leading bwana kuti akanene kuti manyumba adatha koma asadathe then there is no, no any other way disciplinary there must be disciplinary process.
kwina kulikonse it's not just in malawi or in government pena paliponse pa ntchito munthu ngati waphwanya malamulo wapanga ntchito yako wawalakwitsa abwana ako umayenera opita ku disciplinary hearing so kaya ndi a spc kaya ndi andani m'kubomako ntchito ndimeneyi people have misled the president They have misled the president and look what is happening now the opposition poti alibe chokamba akudziwa kuti zinthu nzoona zili pa ground zambiri nzoona zili pa ground they are misleading the whole country

mavuto ndi ambiri amanena apa he's doing it today kuli njala njala came because last year kunali chilala simple but the president has not said oh poti kunali chilala ine ndingokhala phee he has been sourcing chakudya cha anthu akugawa dzulo amayi ku Usi anali ku Ndirande ugawa ena ufuna magenda munthu akagawa ufa kuti anthu adye ufuna magenda ndali Amalawi zimenezi tisavomere. Let's not accept this president that we have ndi president amene akugwira ntchito usana ndi usiku to take this country forward. Muli njala m'dziko muno tiyeni ti- tipeze chimanga kunja. Uh, NFRA amathamanga thamanga a George Macheka tikagule ku Tanzania chani Admarc choncho plus private sector tidye anthu akhale ndi chimanga. chimanga chikukwera mtengo is simple it's because chimangachi nchochepa demand ndi yaikulu that's why chikukwera mtengo but god amapanga ma miracles ndipo president uyu ali nchisomo chifukwa mutati muone zochitika chaka chino mumakamba something tisanabwere tili off camera timakamba za za weather tabwerezani sipamene pakuno mwati president president uyu ali nchisomo uyu uyu president ndipo amene akulimbana na president uyu angotaya nthawi yawo pachabe enafe tidaona kale kale kuti this is not the president to, to, to be arguing and, and, Or to and, fight. and, and to fight against they are wasting their time fukwa chisomo look at the SONA nobody knew kuti SONA angampatse nzeru chauta kuti akulu m'malo moti mukangonena zimene mumanena chaka chonse chakuti ku agriculture chakuti ku education chakuti no no no no no this time speak direct to the people on the ground

you are just wasting your time anthu akuona ndi maso awo kuti zambiri the majority more than majority distinction in fact zimene amakamba a president zoona anthu akuziona pa ground sadakambe izo zam'mwamba zoti zili kumwamba ku ozone kapena zili kukwina kwake it's right here when he said ndamanga manyumba ndamanga manyumba akuti manyumba awo anthu akuwaona akukhalamo apolisi ndamanga msewu ah, apeka sanatchula ya M1 ndikupanga msewu anthu akuona kama msewu msewu upangidwa so what's the point of fighting that thinking kuti anthu akamva anena kuti nzabodza they're wasting their time ku migowi ku phalombe ku, ku, ku, ku nsanje kuti george anthu alandira fetereza pa ngongole wa NEEF yes NEEF has been all over the place and and ukamayenda olo uyenda pakati pa lilongwe ndi blantyre uona m- m- mmera mmene ulili very good ndimakamba za chisomo chisomo nchakuti kulira kwa anthu kumene alira ndi njala chauta wachita chisomo mu dziko lino chaka chino mvula ikubwera bwino chimanga chiliko pamene tizifika april may the market will be flooded with maize these things about uh, mtengo wa chimanga ukwera zitha because the one who's going to sell maize modula akapusa anali chikamfumbwira m'nyumba because there will be no shopping very shortly That's the chisomo that I was talking about. Kuti Chauta wamvera mapemphero athu ndi apresident kuti tavutika ndi njala chaka chino chi- mvula yagwa bwino and everything will just crumble all the things that people are complaining about kuti njala rightly so because supply ndi yochepa zitha because chauta watidalitsa nde ndimanena kuti apa amandibwerezetsa Yes. chisomo cha apresident awa amene amalimbana na Chakwera angotaya nthawi yawo pachabe

the point is to answer your question uyuyu president uyuyu ngwa chisomo amene amalimbana naye angotaya nthawi pachabe uyuyu ngwa chisomo zinthu zikuchitika mdziko muno that sona has shown us kuti zinthu zikuchitika he spoke to each district i was interested when he spoke to anthu akuntcheu anthu akuntcheu inuyo zauvurani chaka chino mudaluza bini mudadani mudadani he was speaking directly to them These people know kuti that kind of speech will have an impact. That's why they want to make sure kuti impact-yo isaoneke. Koma they're wasting their time iwoneka impact because he, he spoke to the people. He spoke to the people of Thyolo, spoke to the people of, of, of, of Ntcheu, spoke to the people of Mzimba. Every district has its, had its own, its own message. nkunenanso kuti ku Mulanjeko kwa kwayawa ndapereka kukuma Ndapereka kukuma kuti?
chimene chagwitsa chimene Yes. SONA president ayambanso kuululanso kuti

zoti anene kuti akunama akunama chani but he mentioned only things zimene zili pa ground if there were two three misrepresentations does that negate everything it doesn't mwina ndisiyirepo tathokoza kwambiri Zikomo. zikomo